aw ni yakuma ne nimana bɛɛ folen don fɛ ka bɔ diɲɛ fan tan naani bɛɛ lajɛrɛlen na bi ta an bɛna sunbala de kɛ sɛ la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ o ka di sɛnɛfɔw ye kosɛbɛ sɛnɛfɔw bɛ mali la u bɛ burkina u bɛ cote d'ivoire e de ye sɛnɛfɔ i bɛ diɲɛ fan tan naani yɔrɔ dɔ la i folen don yan nɔ ani fana ne bɛ burkinabew fo yan nɔ maliyɛnw tɔgɔ la aw bisimila an ka sɛ talen filɛ nin an fɛ bi ta in na ne bɛna kɛ sɛ gaman de la an b'an ka sɛ gaman ta kanya yɔrɔ in tigɛ ka bɔ a la i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ bɛ n bolo la a la cogoya min na waasa k'i ka sɛ ko k'a jɛ para i n'a fɔ ne ta in kɛcogo i bɛ nemurukumuni k'a la o de b'a to a nɔgɔlan kasa bɛɛ bɛ tigɛ ka bɔ a la wa a ɲɛ bɛ saniya o baara ɲɛnabɔlen filɛ nin an fɛ an bɛ forondo furufur'a la i bɛ forondoko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma an bɛ sunbala k'a la ne ka sunbala in ye kuyɛri ba ɲɛ kelen bɔɲango ye n'a y'i ja i bɛ se k'a tɛmɛ o kan dɔɔni nka o kan k'a labɔ o kɔfɛ an bɛ kɔgɔ k'a la i bɛ kɔgɔko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma an bɛ puwavuru dɔɔni fana k'a la ten dɔ o kɔfɛ an bɛ vinɛgiri k'a la walima n'a y'i ja i bɛ se k'a kɛ ne ta si ye i bɛ nemurukumuni k'a la i bɛ nemurukumuni fankelen k'a la n'a sɔrɔla ko kumunenba ka di i bɛ se k'a caya ka tɛmɛ nin kan nka ne ye n ta dan hakɛlalama la an b'a sɛnsɛn waasa a kisɛ kana na taa bunu an ka dumuni na ale baara ɲɛnabɔlen an bɛ pɛrisili mugu dɔɔni k'a la n'a sɔrɔla ko loriye bulu dɔɔni b'i bolo a mugu i bɛ se k'o k'a la baasi den kelen t'a la o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ k'a laban ni mutaridi ye an ye mutaridi kuyɛri ba ɲɛ kelen de k'a la an b'a ɲaami ɲɔgɔn na sisan fo an ka kɛfɛn ninnu ka taa kolokolo an ka sɛ fan tan naani bɛɛ la n'a sɔrɔla ko kɛfɛn mugu wɛrɛw b'i bolo i n'a fɔ layi mugu fɛn tɔw mugu mugu fɛn o fɛn b'i bolo i bɛ se k'o dɔɔni dɔɔni k'a la nka i k'i jija sunbala ka caya n'a bɛɛ ye sabula an bɛ sunbala yɛrɛ de ja n'a savɛri kɔ an b'a datugu u kasaw ka kolokolo ɲɔgɔn na ɛri naani bɔɲango n'a y'i ja i bɛ se k'a to a la a ka si yɛrɛ o la a tɔ de bɛ kɛ kabako ye ɛri naani bɔɲango selen filɛ nin ye an b'a ta sisan ka sɔrɔ ka na funteni wuli a la daa dɔ kɔnɔna na an ka daa sigilen filɛ nin ye ta kan an bɛna an ka sɛ k'an ka daa kɔnɔna na i b'a jateminɛ n'a sɔrɔla k'i ka sɛ k'a mɔ man di i bɛ se ka ji dɔ fara a kan k'a balabala dɔɔni nka komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na kaman mɔni t'o bɛɛ bɔ ne bɛna funteni wuli a la dɔɔni dɔrɔn n tɛna ji foyi k'a la ji min bɛ bɔ a yɛrɛ la o de bɛna kɛ k'a funfun dɔɔni An bɛ barama bugu a da la waasa funteni ka kolokolo a la miniti damadɔ. An tɛ ɲinɛ a kɔ dɛ yani a b'a fɔ k'a bɛ taa sisi an bolo dɔɔni komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na ji foyi tɛ ne ta in na a ji bɛɛ jara n da ye an b'a ta sisan ka sɔrɔ k'a yiranni dabɔ an bɛ tulu k'an ka pɔli kɔnɔna na ka sɔrɔ k'a to n'an ka tulu kalayara waati min na an b'a yiranni dabɔ miniti damadɔ an ka tulu ye kalayali dabɔ an bɛna sɛ ninnu ta k'a k'a la ka sɔrɔ k'a yiranni dabɔ sa ne ni maanaw nin ka di n'a sɔrɔla ko e de ye maa ye k'e ka kɔkɛ k'a tɛ sunbalakow fɛ e ka nin dilan k'a d'a ma ba ye n'a mɛnna marinadi la kɛ i tɛ sunbala kasaba yɛrɛ sɔrɔ a la i n'a fɔ don tɔw la n'i ye sunbala dayɛlɛ dɔrɔn a kasa bɛ sin ka fan bɛɛ ta ten dɔ ale tɛ kɛ ten a bɛ se k'a sirɔ lajɛ ka na galon bɔ n da komandɛri la komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ja la cogoya min na miniti damadɔ dɔrɔn a sera kaman ale mɔ man gɛlɛn n'a y'i ja i bɛ se k'a jeni fana dɛ o video kɛlen don n fɛ youtube kɔnɔna na ni ala ka jɛ ye n bɛna video bila facebook kɔnɔna na tɛmɛ an b'an ka kaman bɛɛ salo ka bɔ tulu in na ka sɔrɔ ka na yiranniko filanan dabɔ sa baara bɛɛ ɲɛnabɔlen filɛ nin ye an y'a bɛɛ yiran a yiran cogo ɲuman na an bɛna foronto dɔɔni k'a kɛrɛfɛla la komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ja kɛrɛfɛla fana na tomatini bɛ yen nɔ jaba fana tigɛlen don n'a sɔrɔla ko poivron b'i bolo i bɛ se k'o ni tigɛ k'a fara a kan ani fana foronto kɛnɛ olu bɛɛ b'a tɔɔ sankɔrɔta kosɛbɛ ni videwo in jara aw ye a y'a bila ka taa aw fɛmaaw kun K'aw ni hɛrɛ bɛn Ala k'an si jɔ ka don wɛrɛ makɔnɔ a kana ɲinɛ ka komandɛri k'a la dɛ sabula komandɛri de b'an tin don ɲɔgɔn na wa komandɛri de b'a to ne b'a dɔn video fasugu min ka d'aw ye waasa an ka caman kɛ olu kan aw ni ce